Mdziko muno tikupita pa zisankho pa 16 September pano. Mu mbiri ya dziko lino pa nkhani ya zisankho, zodabwitsa zikuchitika pa utsogoleri wa a Chakwera. Nkhani imene ikuchitika mdziko muno, kukhapanakhapana, kumenyana, kuletsa amademo mu Lilongwe, a Chakwera amayidziwa, apolisi zimachitika zimenezi pamaso pawo. zinachitikanso pamaso pa mdf. Zithunzi zikuoneka zimene za munthu amene amamenya Namiwa kapena anthu amene amakwapula Namiwa. Ndi zomvetsa chisoni kuti tili ndi president amene ndi pretender. A Malawi ineyo ndikuuzeni ndinasiya kumvera ma speech a president Chakwera ine. komanso speech za Anabel Mtalimanja ndinasiya kuzimvera ine ngati Lyton Mangochi comrade wozidalira payekha. Mwa Chakwera mulibe chikondi. Mwa Chakwera muli nkhanza za chinunu. Mwa Chakwera muli mtopola. Amalawi mundimvetse. Ndaona ena mukubwekera kuyamikira kuti aah president wachita bwino Kumuitana minister of homeland security ndi zopanda pake zimene zijazo mmaganizo a ineyo its useless kungotitayitsa nthawi chiphamaso imene ndi chiphamaso decoration namiwa anavulazidwa waononga mamiliyoni kuti apeze treatment omfunira zabwino timamuyendera ine ngati comrades nzake Mchimwene wanga Namiwa, intimidation iyi ndi imene ikuchitika mmaiko a Uganda, Rwanda, Mozambique, Zimbabwe. Awawa akutengera, kukopera za mmagazi kuphatikizanso zimene akuchita maiko amene ndatchulawo. Ndiye a Malawi Amalawi muvale zilimbe aliyense azidalire payekha chifukwa awawa ngati akonza ziwembu zoti azikhapa anthu pa kampeni kapena nthawi ya zisankho a opposition muzikonzekeretse muzikonzekeretse osanyengererana osamunyengerera chakwera osanyengerera polisi osanyengerera achitetezo aliwonse. Zimene zikuchitikazi chikhala ndi a opposition tinakamva kalekale kuti amangidwa. Amangidwa. Akazikwanja atawala kwambiri mu Lilongwe. Akazikwanja atawala kwambiri. Kumafika pomatolera ma rent, kumalandira ma rent mwa anthu a business zing'ono zing'ono. Chifukwa chani? Udindo wotolera rent mu mzinda uli m'manja mwa city council. kukanso apereke ndalama kwa akazi kwanja apereke ndalama amalawi mmene akufinyikira apa dziko nkumakhala chonchi zoona moyo uwu alipo minister wina wake awawa akuwapatsa mphamvu chifukwa sizobisa ku parliament tinaona akuphwesa mateyala bate mwene ake ankafuna zochitisa namiwa Akabambe anakabwira tear gas palibe amene anagwidwa ndikumazichemerera mmafoni angamange boma boma anyamata inu mu Lilongwemo kodi muona ngati mwamaliza masewera basi dziko la Malawi lino takumbukirani history kumbuyoku kunali ndani eh? osamapanga zinthu zakuti mawa muzaona anthu kuyipa Chifukwatu anthu ali nkuthekera akakwiya kutsogoloku mudzaiona Lilongwe kuchepa. Mudzaiona Lilongwe kuchepa nde pomalizira ndingonenatu pano a opposition muchenjere ndi system imene ikubwera ndi Daud Suleman. Daud Suleman ndi director wa Macra, Malawi Communication Regulatory Authority. Afuna kuchita swipe masimu kadi tikupita ku zisankho a George Chaponda a dalitso kabambe a inoki chihana mayi joyce banda apongozi anga atupele muluzi sindikudziwa kuti uli mbali iti lero unene ichi mawa unene icho ukuwaombanitsa mitu twa masapota tiyatenga wonse masapota a udf Masapota a udf tialozera chochita tialozera kolowera musatiombanitse mitu a Kondwani Nankhumwa tikukufunani Dr Daniel Dube tikukufunani inuyo namvera interview yanu Dr Daniel Dube muli nzeru zoti Malawi mutha kuitengera pena pake and muli ndi network nchimodzimodzi mzimayi wanga Joyce Banda mzimayi yekhayo m'Malawi muno amene amaima pa choona akuyima pothandiza zinthu zake nzambiri koma timadelera azimayi osati awawa azimayi akusokoneza ma institution enawa pochita posapereka zinthu zoyenera mu nthawi yake tikunena ungwiro wa mzimayi joyce banda joyce banda akuyenera ulemu wapaderadera mdziko lino